ehe happy Easter ndụ be anyị niile ọkwa na-ekwu ekwu a na-eme eme o tekwenene ọ dụka aba n'anya anaghị m ana ọkụ daa ibube ọ dụka ọ nyụrụ anyụ onu ndị agụata awanyere m onye ka a na-ekwu maka ya Awigu ndị Oraeri ọ gbafụtana Awigu ndị Oraeri Awigu ndị Oraeri ya wee ya wee ya wee Awigu ndị Oraeri kwa gwara gị Awigu ka ọ

ọ sụọ na ya ike na ozugbo ogbukwenụ ha oge mgba ebidokwene dimkpa bini tijisiwe na ikwu ọ na-amụ ụzọ itinye na-amụ ụzọ eji akwụ 1 2 mee ma ọ dabi nne ozu dimkpa bini yes anyị anaghị etufu oge iwe ekene Ekwulobia maka ibe niile fa na-agba first na ya anyị na-ekenekwe ọrụ atụ egwu ndị agụata our honorable mayor chibueze ọfọbụike na tournament ọ chịkọbara anyị Ekwulobia gbakwara first na ha na igbo ukwu ya agba final on the 10th of april n'izune ka o ji awụ Ekwulobia na-agba first n'ife niile maka onye chukwu tụrụ ugo ji achị ya dimkpa bini dimkpa bini ndị Ekwulobia ọ magorokwene Ọzọdimgba Kone anyị na-alachafe ya ọsọ mhm, Awigu o dowe n'otu shu ndị amị ya ugorokwe dimkpa bini anyị achịkọnye ya pala enu Kone ya ọ na-awekọrịsa anyị na ọ na-ahịa ahịa azụ azụ maka Easter Tuesday ka anyị waksịrị nkene o bụ onye igbe Awigu ka ọ wụ ndị Oraeri kwenu ọdụmole ka Ekwulobia gbafụrụ Oraeri ne abịa na mara mgba agbawuru ya na bọọlụ a manụ ndị ji emeri na mgba hmm. ọmọbụnikwe ọmọbụnikwe o were enuja referee nwa o were enuja referee Ekwulobia na ime ihu Ekwulobia na ime inu ịnụkwa onye ji akụrụ ya akwa ihe o sere ese itiwuo n'onye na-akụ dị referee ka itiwuru dagudo onye na-eji akụrụ ọ unu nwa aka dimkpa binike ewu maka o sowe onye onye ajụ ka na-ebu o sowe onye ajụ ka na-ebu o sowe anya ajụ ka na-ebu vunyikwe mmadụ anọ okwe na-egbe ine vunyikwe vunyikwe nwaanyị na-achịnyere aka enu ọkwa ọrụ ka ọ na-achọ ọkwa ọrụ ka ọ bịara ọkwa ibe eji enye ụmụazị nri ka ọ bịara ije tiwie hmm? onwe kwere regulators ma ọ jidekwa ya na ntutu o ji egbu ya egbu n'ihi onye na-emere hey anyị hụkwara ihe mere kana udo ga-achị ya n'okwe soro udo gbatara ya ọsọ enyemaka ehe ana ndị nwe maneja abịa na nye ya iwu nye ya ikike kwa onukwa ya uvụrụ na ana na mbekere nwaanyị na oke iburu ndụ single mother na bụrụ ọsọ gbafuka

ha ihe a na-aka gbaa ya gara gara ọ mmadụ ka ọwụ ehi emerighị ya ozu ee ọ ka na-ene nke na na-ene ibe hot temper Easter match anyị ji ohere agwụ na o mee n'izu onwe n'ọnwa jabid na Uga na mkpọmkpọ ndụ na nka ji azọ champion ụnụ maka asaị nụrụ ya saị na ibe enu a na-eche o ruo na nso anyị afụta ha n'ọgụ asị ngụ ọkụ da be ọ dụ ka ọ nyụrụ anyị ọkwa ha onyụ ka nyụrụ ee ụnụ kara ahụ na na-esonye na my new page ikpoi maka ọha ọnụ kpotokọ onu ndị Aguata TV Limited ọ ka na-ewetara ibe niile n'ụdị limited edition ya maka anyị na-akwado akwado were afụta ọrụ moto hmm, hmm, hmm, etikwe n'azụ ikpe ka smackdown n'ụdị pụrụ iche hmm, ọ na-ahụ 2004 anya na 1 2 okwe ha okwe okwe fanwe na-abụ umedopa umedopa nwe na-abụ when you go under ị nee anya hụ ka e dere ede search for my page and follow my new page ma ị chọkwa anyị na-ahụ ibe m na-eme onye Chukwu tụrụ ugo ga-echi eze dimkpa bini o tere ahụ ọnụ ya dye white o vunyikwe ịtụfuga mmadụ mbara anaghị adụ ya ka ife ọ gbafugara mbara nna ya ji achị kwara ihe ọjọọ ya Ekwulobia na oke obu Ekwulobia na oke obu ndị ume na-akwụwa ndị Ekwulobia na na na na-adị n'igwe vazachie n'egwu ko ndị na-evu gakwa ndị udo ga-achị ndị udo ga-achị abịa bunyite ọgafe n'ihi Isuofia n'ihi Oraeri agacha ụmụ ọ na-ewe ba n'Oraeri ha ncha niile na-emekọ ụmụ nwanne ka atụgbotahara ya

jona ihe onye na-erigbere n'elu ka ha emebu referee pụta hapụ atiwo etiela ya ukwu n'ala ndị udo ga-achị enwe aṅụrị ọ ebesara udo dị ibe ka ha na-alụ mụọrọ ụwa mụ ọnụ ndị Aguata akpụnafọ okpo because ibe akpọrọ nke na handicap match onye nwere weta onye egbuo osisi obe ya ọkụ ife ọwụ n'asụsụ igbo handicap uko atụfụta na aba gịnị fa abụbọ ya abụbọ fa abụọ ya abụọ udo gachi nwayọ udo gachi nwayọ udo gachi ndị ọ na Ekwulobia ibe ya John Karimọ John Karimọ na achị John Karimọ na nwanne ndị Achịna Achịna na Ekwulobia na-eme nwanne onye bịa zụọ nke John Karimọ ewere udo ga-achị mọbụgere ndị audience n'ọlị atụgbu eri ọgafe hmm. asụtụrụ n'udo ga-achị tụfu ewere ọkụ awụigu ewere ọkpọ bịa bụrụ isi ka ọ gbara nwa na abụ n'obu ọ na-ahịa ahịa azụ azụ taka ọwụ hmm. di ee dimkpa bini agwọ ịnara onwe ya n'elu ka ya ka na ezute ike kọba n'afọ ya awụghị ndị Ọraeri etiji isi wepụ ukwu n'ọtọ sị na edechara uri n'ahụ ịnụkwa awụigu awụigu abakwudo gị n'ọlị dị ndị na-anọ n'ilo tu omeribe ndị udo ga-achị abalakwa ọlụ fa ndị ume adụ ya ikpe ndị anjafa ige na ahụ igwe ọkwa anaghị ukwu ka hmm, John Karimọ John Karimọ yi akwa ndị prisoner o jeburu ọnọkwa elu bụ ile ọdịna prison mana ọ so onye bute obe ya bụ onye nna ya ọ na ka bịa zụọ ọga ibene maka o mefuru onye ọdịnala ma nke ya na-atana John Karimọ ọ dịbụ ọ na-egbetere kana o soghị n'iwu sika na fụọ referee na agwa ya aflo referee si ya si ilo awụigu werekwa n'ọrịa ya nke na-asụ jufụta ha na eh? kedu udo ga-achị ya na-eti ọkpọ ka nwaanyị o jekwa alụnye ọrụ a John Karimọ wee bunye ebe nwa na-abụ ikwo kwakọtaba azụ ọnụ ba amawagharịa asụ ei kene ọkwarị kene nọ n'ala kene ndị a na-eme entertain na-enwe aṅụrị ndị single mother of three onye onye ọ na-amụtakwa odo ozi azụ gị taka ọwụ

ejide ya udo ga-achịla were etiwasịa tebụl ịja eji na-epesasịa tebụl onye ọ na na-abe mụ na na-anaba ebe enyi Awigu ebunye Dikpa Bini ndị Ekwulobia ewugharịa ya ma ya ihu n'ala o meene smackdown Dikpa Bini asọ na bụ hot temper 2026 1 2 3 okwu ebu one Awigu emeriene ndị Ora-eri kwenu Isuọfịa kwenu Ụmụọna kwenu hey

as a prisoner ọ mafụgara ahụ ahụrụ ya n'ọha wee buru ya wee buru ya nwa gị azụ nwa gị azụ onye na-abịakwa nwe owo igwe owo igwe ọzọ na-eche Michael o ọ mịrịkwa onwe ọzọ na-eche Michael o onwe igwe all the way from Adazi Nnukwu bịara ịzọkwu di Awigu ndị Ora-eri maka ọsọ onye merie ya celebrate ya nweghị ibe ọ maka a sị onye gbaa bọọlụ ya lacha oroma o melite osie na ụmụnnefe ndị adọ- adọrọ n'agha ụmụnnefe ndị agha lili yes ụmụ oke iburu na ikwere anyị on your mandate we shall stand pezu onye ka ahụ elu udene jee kpokọtara fa belt fa maka fa bụ belt fụtabụ Awigu ndị Ora-eri emeriene biko so na anyị gere egwu anyị ji abịa nawazi mbọsị ọzọ anyị wetahara ụnụ akụkọ Onyedika my favorite fan, ọ na ị na-elere rie mgbe eji ahụ onwe ha na TV. Bye bye.